n bɛ dugawu kɛ n fa in ye n bɛ tila ka segin ka dugawu ɲini a fɛ a bɛ ala ka nɛɛma na hali sisan n b'a fɔ ala ka dɔ fara nɛɛma in kan a bɛ ala ka nɛɛma na n bɛ dugawu k'a ɲɛ n bɛ tila ka segin ka dugawu ɲini a fɛ ala ka hinɛ na ale folen kɔfɛ n bɛ n ba fila fo tandi awa jalo ani tandi awa sakɔ n b'u fo nin wagati in na u tɛ yan mɛ u ka ala bɛ yan siga t'o la olu folen kɔfɛ kɔrɔkɛ ɲumantigi ani damu don abdin lalabi adama lalabi anw fala tew fo ka taa anw girindi bari mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o bɛ fa fɛn na a tɛ girindi mɛ anw fala fo ka taa anw girindi kɔrɔkɛ ɲumantigi la

Abdin lalabi an b'i fo kosɛbɛ i ka nin bisimilali in na o bisimilali kelen an b'o ta ni k'o di adama ma n'an ko a ma ko fulakɛ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko adama lalabi i bisimila i ni su alhamdulilayi tabarikala i bisimila jate n b'i fo mhm i ka tɛkinisiyɛn fo mhm i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo Mhm. ka arajo so in ɲɛmaaso fo mhm

ne bɛ sujudu bɛ mɔgɔ in b'a bɛ fɔ a ye lala ni abdin lalabi savant international koɲina matonba n bɛ taasibila kɛ ka taa nin waati na ala ka dɔ fara ka nɛɛma ami ami ami ami ala y'i sɔn ba fila la naamu tandi awa jalo n b'a fo mm. ani tandi awa sakɔ naamu mohamɛd lalabi a sigilen b'a ka biro kɔnɔ nin wagati na a bɛ k'an mm. lamɛn belebele abu lalabi a bɛ k'an lamɛn mm. musajan bɛ k'an lamɛn fuseni bɛ k'an lamɛn kane n b'a fo kosɛbɛ ka kalandenw perez umar sɛn ni kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ abdin lalabi jaja an bɛ yafa deli kɛ jamana in kodɔnnaw fɛ ko n ka kuma kun tɛ kodɔn ye u tulo bɛ kumakan min na fo ni kumakan in giriyara olu ɲɛkɔrɔ sinɔ kumakan tigi yɛrɛ ye denmisɛnnin de da bɛ se ka fili mɛ da la k'o tɛ kalan kɛ juguya ye da de bɛ se ka teliya awɔ hakili ma ka fɛn dɔ fɔ k'a sɔrɔ o tɛ dusukun ka laɲini ye aw ye dɔ in yɛrɛ sɔrɔ su in na o yɔrɔ la, an bɛ yafa deli kɛ kodɔnnaw fɛ kosɛbɛ siga t'a la k'an bolo fila dalen bɛ duguma kosɛbɛ jaati dɔnni Mm.
an ɲininka dɔrɔn a banna ni ala sɔnna ma su in na ka di limana jɔnw a y'aw tulo kɛrɛbɔ sigi ni ala sɔnna ma aw tɛ fɔ aw jigi kɔ bada bada foli an b'a ta ni k'a di belebele ma ni o ye lalabi ye an bɛ don min na i ko bi maa min bɛ yen ni ale bɛ wele ko lalabi o de ye muhamɛ lalabi ye siga yɛrɛ t'a la belebele don a b'a dɔn ka tila k'a dɔnna kari an b'a fo koɲinakaw ka martonba o talen kɔ a da jɔnjɔn taara ni k'a di belebele min ma o de ye muhamɛ lalabi ye n'an ko a ma ko fɛnjugu tema an b'a fo n'an ye ale fo an bɛ foli di a teriw a badenw a sinjiw u bɛɛ lajɛlen ma ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin abdin lalabi ma ale b'an bolo kɔrɔ su in na ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di fulakɛ lalabi ma ale fɛnɛ a b'an bolo kɔrɔ su in na ne yɛrɛ fa tɔma ka badabada foli ta ni k'a di a fɛnɛ ma fuseni lalabi n'an ye ale fo an bɛ taa abu lalabi ni bɛɛ lajɛlen k'o ma ko Ramses D k'a fɛnɛ fo n'i taara kalanbulon na yanni ka don ka yɛlɛ sanfɛ ŋanaw ka ŋana bɛ yen min bɛ maa dɔn ka tila k'i dɔn ka kari k'i bisimila k'i tɔpɔ tɔpɔ yaasa i mago ye min ye a k'a dilan ka sɔrɔ i ma gɛlɛya caman sɔrɔ an ko ale ma ko kane an b'a fo an bɛ don bɔrɔ kɔnɔ fuseni lalabi n b'i fo sabula ka da kan i ye n fa tɔma ye wa dɔnni fɛnɛ a b'i bolo adama
an bɛ gɛrɛ e la ni ala sɔnna ma ɲininkali min bɛ n bolo bi a ka ca dɛ sabula jiri b'a la siga t'a la laturu b'a la
fɛn wɛrɛw fɛnɛ b'a la dɛ sabula haminako gɛlɛnw fɛnɛ bɛ yen siga foyi t'a la nka ne b'a fɛ maa min bɛ dugukolo sanfɛ ko haminako gɛlɛn bɛ a la haminako gɛlɛn min n'a bɛ ka siran n'a ye a bɛ ka jɔrɔ n'a ye a bɛ da a tɛ sunɔgɔ a bɛ da a tɛ sunɔgɔ a tɛ lafiya hali n'a bɔra ka taga ciw la a bɛ tiɲɛ a bolo o haminako gɛlɛn a mago bɛ fɛn dɔ la bi ni sini cɛ ka se k'a mago dilan hami ka ban alhamdulilayi jadi ye jɔn ye turabutigi den turabutigi wolola den min na o de sigilen bɛ ɲɛkɔrɔ wa ni dɔnni ye den min wolo n'olu bɛ dugukolo sanfɛ ne b'o cɛw la an tulo b'i la ni ala sɔnna ma n b'a d'i ma turabu so seginnan na mangosi an tulo b'i la jadi n'i y'a kɛ barika b'i kɔ barika t'i la ne ka kuma t'o kan i bɛ ko dɔn i tɛ ko dɔn kan t'o ma i cɛ ka ɲi i cɛ man ɲi ne kan t'o ma i man ka di i man ka go ne kan t'o ma fo n'i ma se k'a kɛ dɛ dɔnni mago tɛ nin si la a kɛ dɔrɔn jadi turabuden dɔ de bɛ turabu so seginnan na o k'a ma ko alimangusi namu dɔw b'a wele ko ayuba namu ayuba yɛrɛ ye kuru wolonfila ye a dalen bɛ turabu so seginnan na namu ayuba a bɛ ci fila fila fila kelen hmm. jajɛ turabudala ko hmm. kodɔnnaw bɛɛ bɛnna a kan turabudalaw turabu masaw ko turabu min ye jinɛ ye n'o ye turabuden dafabali ye k'o ti don kɛnɛ kan nin yɔrɔ na ne b'a d'i ma k'i k'a don kɛnɛ kan i mago kama hɔrɔn de taa ka taa ɲamakala deli a ma gane a sɛnɛ n'a kan i bɛ don fo n'i ka solution tɛ yen dɛ walahi i bɛ don i bɛ taa kungo kɔnɔ sisan sisan solution foyi de tɛ e bolo i bɛ taa kungo kɔnɔ sisan i bɛ taa dingɛ dɔ tigɛ i b'a kɛ katikari i bɛ mangosi den wolonfila ci a kɔnɔ i b'u ci ɲɔgɔn kɛrɛfɛ komi n y'a f'i ye cogoya min na jadi i bangena ala fɛ cogoya min na ka na dugukolo sanfɛ nɛgɛ b'i bolo la o sɛbɛn de b'i la o fini o fini b'i la i b'a bɛɛ bɔ i bangena ka na diɲɛ na cogoya min na i b'i jɔ turabu in kunna ten k'i ka ŋaniya yira ala la k'a saraka kosɛbɛ mm, mm, mm, jaje sarakali tɛ dɔwɛrɛ adamaden yɛrɛ ŋaniya min bɛ bɔ i da kɔnɔ ŋaniya min bɔ i dusukun na ka na da la o de ye sarakali ye sinɔ sarakali tɛ tɔrɔbu kɔnɔ fɛn wɛrɛ ye i y'a faamuya i b'o saraka da kan kosɛbɛ n'i tilala a da a yira mangu si la ko mangu si ne nana dingɛ tigɛ k'e don dingɛ kɔnɔ yan a fɔra e tɛ foyi ye ni disɛn tɛ n'i tɛ se ka ne mago dilan walima n'i bɛ se ka ne mago dilan yanni sini cɛ ne b'a fɛ i k'o jaabi di ne ma ni ɛri wolonfila y'a sɔrɔ porobilɛmu ma kɛ ala t'o porobilɛmu kelen lase ma yanni mm. wolo ka minɛ mm. bɔgɔ bɛ k'e tulo kan o porobilɛmu kelen i t'a mɛn i tulo la
ah su in ka di alahu akibaru jaje nin tɛ hakilila yɛrɛ nin ye dɔnni kan ne bɔra d'i ma fo n'i ma se k'a kɛ dɔnni kuma man ca ala k'an kisi fako ma ami ni ala sɔnna ma ami siga t'a la fulakɛ adama lala bi an b'i fo an bɛ gɛrɛ abdin la sabula bi an b'a kɛ trio de ye k'a bɔ a da fɛ ni ka tila k'a tugu a la maninfin mɔgɔ dilan abdin alihamidulilahi ɲininkali dɔ bɛ n bolo su in na o bɛ jiri kan jiri dɔ bɛ yen ne t'a dɔn dɛ n y'a tɔgɔ de mɛn dɔw ko a ma ko lɛnkɛ dɔw ko a ma ko dagaba ne ko lɛnkɛ ni dagaba i b'a dɔn wa n'o y'a sɔrɔ n'i b'a dɔn a bɛ mago ɲɛ wa k'a daminɛ jiri furaburu la ka na feere la mm. ka na ladɔn na mm. ka na jiri fara la mm. ka na jiri kolo la mm. ka na jiri dili la la mm. Mm. Mm. bari jaje n y'a f'i ɲɛna kumaw la yan n ko mangoro den o bɛ kɛ mangoro ye jala den bɛ kɛ jala ye mangoro den tɛ se ka kɛ jala den ye jala den tɛ se ka kɛ mangoro den ye kɛcogo t'o la
lalahabi lalabi mm.

lɛngɛ siri jugu awɔ siri jugu de b'e la i t'a dɔn k'a fɔ k'i b'a kɛ kɛcogo o kɛcogo i man'i bolo don fɛn o fɛn na i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la i tɛ taa ɲɛfɛ i tɛ taa kɔfɛ e bɛ dan milieu de la n'i y'i ka ko o ko daminɛ a bɛ ten i ye furuko daminɛ o a bɛ ten i ye baarako daminɛ o a bɛ ten i ye jagoko daminɛ i bɛ t'a sɔrɔ de e tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la ne b'a d'i ma bi kuma kɔfɛ i tɛ siri jugu y'i la alahu akibaru n balimakɛ n balimamuso i bɛ don sugu kɔnɔ awɔ i b'a fɔ lɛnkɛ furaburu d'i ma kuru saba lɛnkɛ furaburu u b'a furaburu d'i ma kuru saba u bɛn'a fara d'i ma kuru saba k'a dili d'i ma kuru saba o bɛn kuru kɔnɔntɔn ma
bari cɛ ni muso n'i ye fɛn fɛn lajɛ lamɛnbaga ka hakɛ to k'a fɔ ko wo kɔnɔntɔn bɛ bɛɛ la muso ta o ka ca cɛ ta ye mɛ yanni i ka muso ta sɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye cɛ ta in de depase fɔlɔ n'o ye wo kɔnɔntɔn ye kosɛbɛ siga t'a la n balimakɛ n balimamuso Mhm.
n'i ye nin jiri in Mm. a furaburu kuru saba Mm. a fara kuru saba a dili kuru saba n'i y'a ɲini k'a don daga la Mm. k'a tobi k'a mɔ Mhm. k'i hami da jiri in kan awɔ n balimakɛ n balimamuso k'i jija ka dɔɔni min a la ka dɔ ko n'i ye tile kɔnɔntɔn n'i y'o sɔrɔ la i b'a jɔ i bɛ k'a kɛ fɛn min kama ala b'o wuli ka wuli kan a tɛ sɔn o to yen mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ de ko n balimakɛ n balimamuso n'i ye ko o ko daminɛ a tɛ laban i bolo n bɛna a d'i ma fɛn ɲɛnama fila tori ani sa
o fana b'a la an tulo b'i la
e mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ de k'i bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ye ko o ko daminɛ a tɛ sira sɔrɔ i bolo i b'i jija dɔrɔn i bɛ taa sugu la i bɛ taa ka taa sa mɔrɔsɔ dɔ ɲini i bɛ n'a sisi a mugu b'i bolo i bɛ taa tori mɔrɔsɔ dɔ ɲini i bɛ n'a sisi a mugu b'i bolo i b'a fila fara ɲɔgɔn kan i bɛ ji dɔɔni kɛ bɔti dɔ kɔnɔ i bɛ mugu in k'a la i b'a ta i b'a sigi tasuma kan i b'i hami d'a kan n'i y'i hami d'a kan n'i y'a gɛrɛngɛrɛ k'a ban bɔti ta i k'a fili ala b'o ko dilan ka bɔ i la a tɛ sɔn
aw tulo bɛ abdul lalabi de kun y'a lamɛn o to yen mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ de ko banajugu b'i la lɛnkɛ toujours naamu a kɛra kɔnɔnabana ye o b'i la o i b'a fɛ o de ka bɔ i la naamu a kɛra bana sugu o sugu ye e k'i jija dɔrɔn i ka lɛnkɛ dili ɲini i k'a tobi i k'a mɔ i k'a ɲini kuru wolonfila n'i y'a tobi k'a mɔ a ko i k'a min i k'a ko k'a min i k'a ko k'a min n'i ye tile wolonfila sɔrɔ kan i b'a jɔ bana min b'i la ala b'a bɔ i la a tɛ sɔn
wala kelen bɛ fɛn bɔ sɛnɛ bi kɛ bari lala abdul lalabi ko a ko fɛn bɔra fɛn min na o fɛn de b'a furakɛ bari ni nɛgɛ karila nɛgɛ wɛrɛ de bɛ kɛ k'a sude ni bɔgɔ karila bɔgɔ wɛrɛ de bɛ kɛ k'a bali ni hadamaden banana fana jiri de bɛ kɛ k'a furakɛ kosɛbɛ sabula hadamaden jiri i ka ɲininkali kɛ n b'i jaabi ɲininkali la ni ala sɔnna an ka taa bi ka di a y'a tulo kɛrɛbɔ sigi abdul n makɔnɔ dɔɔnin ni ala sɔnna n ka se fulakɛ ma sabula e ye lɛnkɛ gindo i ye dɔ di an ma ne b'a dɔn a ma ban dɛ nka i ye dɔ di an ma fulakɛ naamu adama lalabi alhamdulilayi jiri dɔ bɛ yen ne t'a dɔn n t'a a ka baara dɔn n t'a ka wuli ka jɔ dɔn nka n b'a tɔgɔ kɔni dɔn sabula ko a ma ko gababilen alhamdulilayi n gaba gababilen ne b'a tɔgɔ mɛn su n b'a mɛn tile nka ne ko nafa b'a la wa gababilen yɛrɛ ye mun jiri sugu de ye alhamdulilayi jaati mhm. mɔgɔ min bɛ yen ni bɛɛ bɛnna kan mhm. ko karisa ka ɲɛnamaya tiɲɛna pewu mhm. n b'a d'i ma nkababilen na mais bi n ti wuli ka bɔ i ka kɛnɛ kan fiyewu fo danfɛn min ni a bɛ woro hannenya pilasi la adamadenw ɲɛkɔrɔ fo n k'o danfɛn d'i ma nafolo la ah. Allahu akbar Allahu akbar a ah, su na ka di ni ala sɔnna ma nkababilen ye yiri dɔ de ye mhm. ngababilen filɛ nin ye a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ min bɛ n'i wulila k'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya i bilila k'a sɔrɔ i bangebagaw solution t'olu bolo misali n b'a di fo i yɛlɛma ko wolonfila la solution tɛ yen ne min bɛ k'a f'i ye ne tɛ k'a f'i ye k'a fɔ ko ne bɛ ka delili kɛ dɛ mɔgɔ min tɛ misiw minyɔrɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn ko jifilen tɛ yen siga t'o la o ye tiɲɛ ye donc
to mɔgɔ ka sɔnni kɛ ni fɛn ye fɛn min b'i kun
wa kuma fɛn kan i bɛ fɛn min dɔn ni ala sɔnna a ma mm. gababilen mɔgɔ min bɛ n'i ka ɲɛnama tiɲɛna bɛɛ bɛnna a kan a tɛ ɲɛ i yɛrɛ limaniyara sisan kɔni k'ayi ne ka ɲɛnama kɔni solution t'a la mm-hmm. taa i ka t'i jigi sɛmɛ gababilen na ala b'o gɛlɛya kelen wuli ka bɔ i da la eh? o bɛ kɛ cogo di alhamdulilayi mm. i bɛ taa ngababilen fara bɔ don t'a la wa heure t'a la wa côté ko t'a la kɔrɔn ni tilebin ko t'a la hali n'i taar'a san sugu la nkababilen fara ɲini kuru saba i k'a dili ɲini kuru saba i k'a fara ɲini kuru saba parce que yiri ne fa kɔni ma ko ka yiri kɛ kuru ni kuru ye o dabɔra mun kama sabula yiri sanbaga ka ca n'a bɔbaga ye mɔgɔ min bɛ taa feere i ma n'o tɛn'a cɛ ka k'i kunna ten wajibi a b'a siri hakɛ min na n'a yɛrɛ b'a ka ta sɔrɔ a la n'i ye nkababilen ɲini kuru saba cɛ fara muso kan kuru saba furabulu kuru saba fara kuru saba a dili kuru saba jaje i bɛna ka n'a kɛ daga kɔnɔ n'i y'a tobi bi a tɛ tobi tuguni mais bi tobi la i b'i jija f'a ka se ka heure naani sɔrɔ tasuma sanfɛ o heure naani tɛmɛnen kɔfɛ i b'i nasi i b'i furaji in ta k'a sɛɛnɛ k'a bila n'a sumana i bɛ se k'i ko a la waati min na i b'i min k'i fa a la ka tila ka t'i ko a la i kolen kɔfɛ mm. i bɛ ji dɔ kɛ so la o yɔrɔ la ka na o kɛ daga in kɔnɔ mm. ka sɔrɔ k'a bila i ka so kɔnɔ mm-hmm. don o don sɔgɔma n'i wulila yanni i ka taa ɲininikɛyɔrɔ la dɔɔni soli dɔrɔn i k'o kɛ so kɔnɔ i k'i ko n'o ye i k'i ŋaniya da i ka taa i ka taa i ka baara la jaje i tɛ se ka tile wolonwula kɛ ka nin ko ko gɛlɛya min b'i da la ko ala ma solution dɔ yira o tɛ se ka kɛ fo n'i ma se k'a kɛ o to yen mɔgɔ min bɛ yen n'a bananen don Mm, mm. nkababilen dili a n'a fara mm. furabulu to yen a dili n'a fara mm-hmm. a ɲini ka n'a kɛ daga kɔnɔ i k'a tobi n'a mɔna i ka banabagatɔ min n'a ye k'a fa tewu hali i kan'a ko yɛrɛ mm-hmm. a min i k'a fa n'a ye bi tile fɛ i k'a min k'a fa su fɛ i k'a min k'a fa mm-hmm. a tɛ se ka tile saba sɔrɔ fewu f'a k'a fɔ ko ala ye lafiya da dɔ di ale ma mɔgɔ min bɛ n'i bɛ ka feereli kɛ n bɛn'a di feerekɛla de ma feere sugu sugu n'i bɛ k'a kɛ nkababilen fɛ a den a den denmisɛnnin dɔ de ye i b'o caman ɲini k'a foroki fɛn bɛ k'o la i k'o dɔn dantanfɛn dɔ de bo bɛ k'o la mais n'i m'a kalan i t'a dɔn dɛ o ye o ye ba kɛlen kɔ ka bo kɛ ba bo i b'o den dama dɔ de ɲini hakɛ ko t'a la n'i y'o bo hakɛ min sɔrɔ i bɛn'o fara nkababilen den kan k'a foroki kosɛbɛ jadi i bɛ barakanden k'a la mm. barakanden tɛ fɛn fara a force kan dɛ mm. wa barakanden t'a duwawu jaabi teliya mm. a bɛ se k'i ka wusulan ni caya a tɛ se ka nafa wɛrɛ ɲa a b'a kasa de tigɛ pour que n'i y'a kɛ tasuma na a kasa kana mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ jajɛ sɔgɔmada fɛ n'i wulila mm-hmm. n'i bɛna t'i ka baarayɔrɔ fitinin ta mm-hmm. i k'a kɛ tasuma na i k'i tɛgɛ kɔnɔna ani da kɔnɔna ani sen kɔnɔna wusu n'a ye jajɛ n'i ye nin kɛ nin don ala b'i sɔn wari la i kana siga dɛ fo n'i ma se k'a kɛ dɛ alhamdulilayi nin kɛbaa de bɛ caya ni ala sɔnna ma sabula kɛnɛ in dabɔlen bɛ min kama o de ye ka adamadenw mago dilan k'u t'u sigiyɔrɔ la nka aw minnu bɛ yen n'a b'a fɛ ka dɔnni fana ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn janko kɛrɛnkɛrɛnya la jiri

ɲininkali damadɔni ye minnu ni o bɛ boli fɛn wɛrɛw kan nka an bɛna se turabu ma ni ala sɔnna ma an bɛ gɛrɛ abdini la ni ala sɔnna abdini da la bi mhm.
ɛɛ turabu ale kuma cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ yan kojugu alhamdulilayi nka a diyara i ye a ma diya i ye mhm. bɛɛ lajɛlen jɛlen don a ma k'a dɔn k'a fɔ mhm. maa min y'a sago kɛ turabu la ka taa da o ye aw fa ye ni ala sɔnna turabuden dɔ bɛ yen n'a ko a ma ko ibrahima dɔw ko a ma ko taliki ibrahima ne kɔni ne t'a dɔn sabula n tɛ turabu dacogo dɔn n t'a ci cogo dɔn nka ibrahima o ne ko mun turabuden de don a bɛ se ka mun de ɲa a bɛ ci cogo di i b'a kɛ cogo di yaasa i b'i mago dilan a la
hamdulilayi jajɛ kunnadi ne ye ɲinink'o la n b'i jaabi o diyara n ye Bari n y'a f'i ɲɛna kumaw la n ko mangoro den bɛ kɛ mangoro ye siga t'a la n'i ye ne ɲininka turabu la ne b'i jaabi turabu ibrahima taliki dalen don turabu so duurunan na taliki yɛrɛ bɛ ci kelen kelen wɛrɛ kelen kelen ibrahima taliki ye ji ye naamu ji suguya jumɛn don kɔgɔji bari ji naani bɛ turabu kɔnɔ naamu ibrahima taliki ye ji fɔlɔ ye ji filanan ye ji filanan turabu la naamu o ye ibrahima taliki ye den tɛ mɔgɔ min bolo fiyewu ibrahima taliki bɛ se ka den d'i ma bari k'a f'i ɲɛna turabu masaw ka sira kan turabuden kelen turabuden kelen tasuma b'a la ji b'a la fiɲɛ b'a la bɔgɔ fana b'a la ibrahima taliki ye denɲɔgɔnso den de ye mɔgɔ min bɛ yen n'o k'a fɔ ko den t'i bolo fiyewu n'i b'a fɛ ka den sɔrɔ ibrahima taliki bɛ den d'i ma mɔgɔ min bɛ yen n'o k'a fɔ de ko bana jugu b'i la n'i ye ibrahima taliki kɛ bana bɛ bɔ i la ah bari lala habi darabi ko hmm. a ko ale bɛ kuma turabu kan hmm. san saba turabu bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ n'i mɛ kuma kan i tɛ balo hmm. an b'o don de la o de kama i ka ɲininkali la i ko ko bɛɛ bɛ ka kuma turabu kan à cause de lala habi belebele ala k'a dayɔrɔ nɛɛma mɔgɔ min bɛ yen n'o k'a fɔ de ko den t'i bolo i b'a fɛ ka den sɔrɔ ala ka den d'i ma i b'i jija i bɛ burama taliki sɛbɛn siɲɛ bi naani ani duuru n'i ye burama taliki sɛbɛn siɲɛ bi naani duuru i bɛ nasi in t'i bolo e mɔgɔ min bɛ yen n'o k'a fɔ k'e muso ma den sɔrɔ wali kelen e yɛrɛ ma den sɔrɔ i bɛ ka den ɲini ka dɛsɛ sen ni bolo la i tɛ k'a sɔrɔ burama taliki sɛbɛnnen siɲɛ bi naani ni duuru a nasi b'i bolo mhm. i b'a to wagati min na i muso mhm. n'a y'a ka laada ye mhm. a y'a ka laada ye don fɔlɔfɔlɔ min na a bɛ nasi a b'a minni daminɛ o don in fo ka taa se a ka laada tigɛli ma bari i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen olu ka laada ye tile naani de ye dɔw bɛ yen olu ta tile wolonwula n balimakɛ n balimamuso e muso de b'i kunna fo fila kelen bɛ ka den sɔrɔ kelen tɛ ka den sɔrɔ i b'a fɛ muso in ka den sɔrɔ wali kelen balimamuso e kelen de b'i cɛ kunna i tɛ ka den sɔrɔ i b'a fɛ a ka se ka den sɔrɔ i b'a fɛ ka den cɛman sɔrɔ wali kelen musoman a b'i yɛrɛ de bolo nin yɔrɔ in na i b'a choisi o fana b'a la iye ala de ko k'a ye n deli ko n b'aw jaabi
walahi a y'a fɔ a mɛ kunfin fɔ a mɛ kodɔnna fɔ a mɛ kodɔnbali fɔ ala ko k'a ye n deli dɔrɔn ko n b'aw jaabi n bɛ k'a d'i ma bi n'i y'a kɛ i bɛ masa rahamani jɔyɔrɔ ye cicogo t'a la n'i ye taliki sɛbɛn bi naani duuru i muso y'a ka laada ye don fɔlɔfɔlɔ min na a bɛ nasi min daminɛ o don n'a y'a min daminɛ o don fo ka taa se a ka koli tigɛli ma a b'a jɔ ni den cɛmannin ko b'a ye a b'a min fo kalo saba fo ka dafa kalo kalo n'a y'a ka laada ye a b'a min fo ka taa laada tigɛ n'a ye kalo saba sɔrɔ la a b'a jɔ a bɛ den min sɔrɔ la o bɛ kɛ den cɛ ni den musoman de ko b'a ye a b'a kɛ nin kɛcogo in na kalo kalo n'a y'a ka laada ye a b'a min fo kalo naani fo ka dafa n'o dafala a b'a jɔ ala bɛ den musoman d'a ma kalo naani hmm. a tɛ sɔsɔ n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ masa rahamani jɔyɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'o k'a fɔ de k'e ɲi bɛ k'i dimi ɲi dimi y'i minɛ eh. fo ka taa damatɛmɛ hmm. taliki de bɛ se k'a ban hmm. i bɛ pɔndi den kelen pewu ɲini n'i ye pɔndi den kelen pewu ɲini mɔgɔ dɔ ko k'a fɔ k'a ɲi bɛ k'a dimi i b'a fɔ k'a tigi k'a ɲi a bolo da a ɲi sanfɛ ɲi yɔrɔ min bɛ k'a dimi a tigi k'a bolo da o sanfɛ i bɛna taliki ci bari taliki bɛ ci kelen kelen kelen kelen wɛrɛ n'i ye taliki ci i bɛna taliki kunkolo fɔlɔ la i bɛ pɔnti in genge o la n'a tigi o ka dimi tɛ ka nɔgɔya i b'a bɔn ka bɔ yen i bɛna a turu a dusukun na i b'a genge i tɛ taliki kuru naani dafa fiyewu k'a fɔ k'a tigi ma k'a ka ɲidimi ka jɔ la
o ye dimi ye o ye dimi ye
mɔgɔ min bɛ yen n'o k'a fɔ de ko e b'a fɛ de n'i bɔra i ka se ka nafolo sɔrɔ n balimakɛ n balimamuso i b'i jija dɔrɔn i bɛ tigakisɛ ɲini den kɛmɛ n'i ye tigakisɛ ɲini den kɛmɛ k'a sɔrɔ i bɛna taliki sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ n balimakɛ n balimamuso i bɛ na ka taliki nasi i bɛn'a kɛ tigakisɛ in kan k'a daji n'a sila dugu mana jɛ i bɛ tigakisɛ in ta i b'a ɲimi

an bɛ eh, ɲininkali tɔ minnu b'an bolo kɔrɔ ani an bɛ o ni kɛnɛmamɔgɔw ta don ɲɔgɔn na sabula ka da kan waati bɛ to k'an ta an tɛgɛ ma bi nɛgɛjuru sira an bɛ o di teliya la 20 77 48 36 zan fɔ kɔnɔ o tɛ yan a bɛ don 20 77 48 36 la aw bɛ se ka weleli kɛ o la aw bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ adama lalabi la walima abdin lalabi u ka aw jaabi an bɛ aw ka ɲininkaliw an b'a ta nka yan'o cɛ an bɛna sabula an ma tila turabudenw na an bɛ na adama lalabi fan fɛ adama turabuden dɔ bɛ yen ko ale bɛ turabu su tan ni wɔɔrɔnan na u k'a ma ko musa ne t'a dɔn dɛ nka musa o mun de don a bɛ mun ɲɛ a bɛ se ka mun kɛ ɛ ɲa ma fɔlɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'o tigi lamɛn alo alo alo ok d'accord ɛ an tulo b'i la Adama an tulo b'i la eh, turabuden min bɛ yen n'a ko a ma ko musa k'a bɛ turabu su naaninan la ne ko nafa b'a la wa a bɛ ɲali kɛ walima a bɛ tiɲɛni kɛ de jaati musa hmm. n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ kɛmɛ de la o hmm. i b'a sɔrɔ bi duuru ye ɲuman ye hmm. bi duuru ye juguman ye ɲuman fɔ an ye an mago b'o de la alhamdulilayi n fa ko n ma ko n ka fara kojuguya la ah, tabarikala a ko jugumankɛla kɔ ti ɲɛ awɔ Ala k'an kisi a ma tabarikala sinon alhamdulila musa bɛ jama di mɔgɔ ma jaati wa a hɛrɛma musa bɛ mɔgɔ kɛnɛya ka tila k'i sɔn musa bɛ mɔgɔ sɔn ka tila k'i bana musa bɛ mɔgɔ sɔn ka tila k'i jɛ mais n bɛ min d'i ma o de y'a nafolo sɔrɔ sira a bɛ n'a fɔ musa ye auto reverse ye sa kɛ

n'i sɛgɛnna waati min na i b'a yira musa ne y'i sɛbɛn fo ka taa n sɛgɛn wa kunko min dala n sɛgɛnnen n'a kɔrɔ dɛ nin baara in kɛ kun i ka se ka kunko ta ka bɔ ne kan n'i ye musa sɛbɛn papiye eh, walan sanfɛ f'i yɛrɛ b'a dɔn sisan kɔni n sɛgɛnna musa yɛrɛ bɛ ci cogo di Mm. sabula nin waati na dɔ bɛ kan k'a lamɛn ale yɛrɛ tɛ turabu ci cogo dɔn a b'a fɔ ko nin jɔni fana kumakan ye mm-hmm. jɔni ka tuguni lalabi ka cɛ ni kumakan de don musa yɛrɛ bɛ ci fila fila mm-hmm. fila mm-hmm. fila Mm. musa turabuden turabuden min ni kun ni ɲɛ t'a la kuwa awɔ n'i y'a da kɛrɛ kan musa n'i y'a jɔ musa n'i y'a n'i y'a kɛ cogo o cogo musa a bɛɛ ye musa ye a bɛɛ ye musa de ye. i i i i bɛ musa sɛbɛn fo ka t'i sɛgɛn i naamu bɛ nasi in bila i kɛrɛfɛ Mhm. i bɛ tila ka musa sɛbɛn papiye sanfɛ Mhm. kana jate Mhm. mɛ kana kɛ kaye fe ye Mhm. walima disɛn bɛ ye fe min na i b'a kɛ fe jɛman pasipasi de ye pas pas dɔw b'a fɔ ko fe akati i b'a sɛbɛn o sanfɛ fo ka t'a fa n'i y'a sɛbɛn fo k'a fa a kana kɔnte i b'o sɛbɛn to i b'a bila kun nasi i bɛ nasi in tilan saba ye tilan kelen i bɛ bɔti dɔ ɲini nɛgɛ bɔti dɔ ɲini k'a kɛ bɔti kɔnɔ hami min b'i la nafoloko gɛlɛya min b'i la tɔɔrɔ min b'i kan degun min b'i ka faso kɔnɔ i b'o fɔ nasi na k'a ban k'a sigi tasuma sanfɛ a bɛ jeni k'a gɛrɛngɛrɛ k'a gɛrɛngɛrɛ fo ka n'a ji ja n'a ji jara bɔti ta k'a fili Hmm? i bɛ bɔti in ta i b'a fili hmm, hmm. musa ne da nɔrɔlen don sifuru dɔ la mɛ animatɛri ma n ɲininka a la fɔlɔ eh, alhamdulillah i bɛ nasi mɔn i fari la tile tan ni seegin tile tan ni seegin awɔ n'i ye nasi mɔn i fari la ni tile tan ni seegin dafara i bɛ nasi tɔ fili mhm. i bɛ se k'a bɔn koko sanfɛ walima i k'a kɛ ji la k'a bɔn sɛbɛnnen i b'a waraka ka t'a fili ji la

tan seegin n'i ye kelen min bɛ seegin in kɔfɛ n'i y'o fara seegin kan a bɛ kɛ kɔnɔntɔn ye naamu naamu mɛ jatebali dɔ bɛna faamuya ko cɛ nin da nɔrɔlen don seegin seegin na ko seegin man ɲi sifuru in jate ɲini i k'a dɔn fɔlɔ n'i y'a dɔn i bɛna n'i t'a dɔn an b'i kalan a la siga t'a la siga t'a la tan ni seegin kɔrɔ ka di awɔ sabula n'i ti tan ni seegin dɔn o de la i b'a fɔ k'e ti nɔrɔ a la sinɔn ne nɔrɔlen t'a la gansan ni tan ni seegin sifuru un n'i y'o fara witi kan o bɛ kɛ nɛfu de o nɛfu in bɛ bɔ ni cɛ ni muso bɛɛ ye a diyara a ma diya o de b'i yɛrɛ la tiɲɛ wala donc o de kama ne da nɔrɔlen don sifuru 18 in na naamu f'i k'a faamuya k'a dɔn ko ne tɛ baara kɛ ni turabu ka eh, kumakan ye kuwa mm-hmm. ne bɛ baara kɛ ni turabu ka yeli de mm-hmm. dɔw baara kɛ ni turabu ka kumakan dɔrɔn de sabu turabu fila de yɔrɔ dɔ bɛ yen turabu suya yɔrɔ la a bɛ f'o ma ko yelikɛso turabu kalanlen sira kan a bɛ f'o de ma ko turabu kumaso an bɛ nin mɛn an bɛ nin mɛn an bɛ nin mɛn yelikɛso bɛ yen kumakɛso bɛ yen a bɛ fɔ ko eh, dɔnnikɛla dɔw bɛ yen ko u bɛ kuma nka u tɛ yeli kɛ jaje mɔgɔ min bɛ yen n'i b'a fɛ jama ka tugu i nɔfɛ naamu musa sɛbɛn Mhm. kana kɔnte Aha. i b'a sɛbɛn ni pa- i b'a sɛbɛn papiye sanfɛ Mhm. ni papiye fara Awɔ. i bɛ bugurijɛ dɔɔni ta i b'a kɛ papiye in kɔnɔ Naamu. i bɛ taa siri i ka baarakɛyɔrɔ da la Mhm. i bɛ kalo kelen di musa ma Mhm. ni kalo kelen dafara ni jama ma ca i b'a sɛbɛn fara k'a fili i bɛ tila ka segin k'a sɛbɛn tuguni a tɛ jate i bɛ tila ka kalo kelen di o fana ma n'o dafara n'o ka jama ma ca i bɛ segin a kan i b'a ye i tɛ se kalo sigiyɔrɔma saba walima naani ma ni min jama cayara i b'o sɛbɛnnen to yen e min tulo bɛ n na feerekɛla walima e min bɛ kunkolo de kuwafe i ka yɔrɔ la marise tɛ na nin kɛ hali ereparatɛri ni mɛkanisiyɛnw diɲɛ baara o baara n'i kɛra nin kɛbaga ye mm. da la n'i ye nin kɛ jama b'i sɔrɔ i ka baarada la yen ah? oui mɔgɔ min bɛ yen n'i b'a fɛ ka taa taama na mm-hmm. sabula nabila musa ma taama foyi k'a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ko a ma gɛlɛya sɔrɔ a la mɛ ala y'a bɛɛ sebaaya di musa ma mm-hmm. a ka taama kelen kelen depi n'a ye taama daminɛ fo ka se a ka don laban ma a ka taama bɛɛ gɛlɛyara mɛ a ye se sɔrɔ a ka taama bɛɛ la mm. i bɛ musa sɛbɛn turabu sirakanso den jate la o de ye turabu sirakanso den yɛrɛ o ye kalalaw de ye o jate bɛ bɛn waa kelen kɛmɛ mugan ani fila i bɛ musa sɛbɛn o jate la ni musa sɛbɛn o jate la i bɛ sɔrɔ ka nasi in tilan fila ye n'a sɔrɔ kɔlɔn b'aw ka dugu la i bɛ taa nasi dɔɔni kɛ kɔlɔn kɔnɔ nasi tɔ i b'o kɛ k'i ko tile kɔnɔntɔn n'o dafara nasi in tɔ bɔn i b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na ala b'o taama sebaaya d'i ma ni ala sɔnna ma abdin a ka ɲi ta tiɲɛ na su in na ne b'a dɔn n'an ye a bɛɛ to e ma walahi e kelen i b'a a i bɛ dɔnni i b'a d'an ma par a plus b nka jɛmukan in an ka a labɛn maa minnu mago bɛ an na k'a ka ɲininkaliw kɛ a ye weleli kɛ 20 77 48 37 20 77 48 36 o ye su in na nɛgɛjuru sira ye aw bɛ se ka weleli kɛ k'a ka ɲininkali kɛ o la ɛɛ i bɔra ka i da don musa la sisan ka a walawala cɛ min filɛ k'an foto ta nin ye a b'a dɛmɛ ko- kosɛbɛ sabula ale yɛrɛ ye mécanicien de ye ne b'a dɔn a b'a a mago dilan alhamdulilayi ɛɛ i bɛ an b'i fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na i ni ka baara abdin ni ala sɔnna an bɛ na halisa an bɛ turabu kɔnɔ turabu ɛɛ dɔ bɛ yen u mhm. k'a ma ko zumana mhm. ne t'a dɔn mhm. ne jaje t'a dɔn ne ye animatɛri ye nka ne b'a dɔn pɛrɛ n bɛ ka cɛ min ɲininka o b'a dɔn zumana o a bɛ cogo di nafa jumɛn b'a la ɲuman sira kan yaasa ka se ka bunadamadenw mako dilan. alhamdulilayi n'i ye n ɲininka o la n b'i jaabi. turabu kɛnɛ kan so den o de ye zumana ye zumana ye fiɲɛ ye hadamaden bɛ ninakili ni fɛn min ye zumana y'o fɛn de o de kama n'i ye turabu masaw ɲininka u b'a fɔ de ko turabuden bɛɛ bɛ sɔn nɔgɔ la dɔɔni ka tɛmɛ zumana kan ale jɛlen don munna n b'a d'i ma sisan n balimakɛ i k'a kɛ kɔrɔbɔko ye dɔrɔn e ka zumana den kelen pewu ci mhm. n'i ye zumana den kelen pewu ci a fɔ zumana ma ko mm. zumana mm. i cilen filɛ nin i k'i hami d'a kan i cilen filɛ nin dugumakolo la nin mhm. ne bɛna ka na kuma dɔ fɔ e ɲɛ mhm. n'a ko mɛ kɛ zumana n bɛna ka na ka n'i sɔn siramugu la e? siramugu kelen kelen n'a bɛ don da kɔnɔ n'i y'a fɔ zumana ye k'a sigi a kɛrɛfɛ ka tila ka taa k'a to i tɛ ɛri wɔɔrɔ sɔrɔ ni ala ma ko dɔ dilan o la mm. nɔgɔ de marali n balimakɛ n balimamuso ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ k'i den b'i bolo den hakili man di i b'a fɛ hakili ka diya wale kelen ni dugu jɛla i bɛ bɔ ka t'i ka nasɔngɔ ɲini na i ti nasɔngɔ in sɔrɔ n balimakɛ n balimamuso ne b'a d'i ma sisan nin dicogo fila la mɔgɔ min bɛ yen nɔ hmm. k'a fɔ de k'i den bɛ kalan na a hakili man di ni ekɔlimɛtiri ye kuru k'a kun yanni a ka se so a bɛ bɔ a kɔnɔ n bɛna a d'i ma sisan sisan a bɛ si ni kurun ye a bɛ tila ka wuli n'a ye a bɛ taa n'a ye ekɔliso la a bɛ tila k'a fɔ tuguni kelen t'a jɛ a tulo bɛ la n balimakɛ n balimamuso i b'i jija dɔrɔn i bɛ zumana sɛbɛn kɛmɛ ni bi saba ni fila n'i ye zumana sɛbɛn kɛmɛ ni bi saba ni fila jiri dɔ bɛ sugu la u b'a fɔ a ma ko birana tile bato jiri i b'o jiri in susu k'a mugu bɔ i bɛna dɔɔnin kɛ zumana nasi na i bɛ fɛn ɲuman fila k'a la o fɛn ɲuman fila o ye jumɛn ye i bɛ di k'a la o de kelen nɔnɔ kɛnɛ n'i ma di sɔrɔ i bɛ nɔnɔ kɛnɛ k'a la n'i ma nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔ i bɛ di fana k'a la n balimakɛ n balimamuso ni dugu jɛra yanni den ka taa kalanyɔrɔ la dɔɔnin d'a ma a k'a min n'a y'a min n'a y'a min a bɛ masa rahmani jɔyɔrɔ yɛlɛmacogo t'a la zumana de bɛ se k'a kɛ bara bɛ ɲɛkɔrɔ yan nɔ biki t'an bolo i mɛ kaye ye wa a tɛ telefɔni kɔnɔ fana k'a lamɛn foyi t'an bolo yan walahi o hakili de bɛ se k'o kɛ aa cɛ ne m'a fɔ n ko dɔnni kuma man ca o to yen mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni dugu jɛra i bɛ zumana sɛbɛn dɔrɔn walan sanfɛ tan ani wɔɔrɔ zumana yɛrɛ bɛ ci fila kelen fila kelen n'i ye zumana sɛbɛn nin cogoya in na tan ni wɔɔrɔ i b'a ko ka bɔ walan na n'i y'a ko ka bɔ walan na i bɛ nɔnɔ kɛnɛ k'a la i b'a sigi da la zumana ne b'a fɛ ka bɔ ka taa n ka nasɔngɔ ɲini ne b'a fɛ dɔ ka ne sɔn n ka nasɔngɔ na ee n balimakɛ n balimamuso n'i ye nin kɛ i bɛ masa rahamani jɔyɔrɔ n'a sɔrɔ de k'i ka nasɔngɔko jɔrɔ b'i minɛ n'i y'a kɛ ka bɔ i tɛ ɛri wɔɔrɔ sɔrɔ n'ala ma fɛn dɔ d'i ma i bɛ segin n'a ye so ala k'o nɔgɔya ye

jaja n'i ye ɲininka o la n b'i jaabi o ka di n ye bari ne fasala bɛ ko a ko i sigilen don yan nɔ k'a fɔ ko turabu jiri dɔ bɛ yan nɔ o bɛ ka turabu utiliser jiri t'ale bolo dɔ bɛ ɛndi n'i ko sisan k'a fɔ ko zumana jiri k'o ye nkunjɛ ye mais mɔgɔ min bɛ faransi n'o bɛ ka zumana utiliser dun a tɛ nkunjɛ sɔrɔ
ayi ne kɔni tɛ faransi o b'a fɔ cogo di a tɛ faransi sa n ko n b'o kalama o n y'o ɲɛɲini ne ko sisan k'a fɔ de ko eh, zumanajiri k'o ye nkababilen ye awɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ɛndi ayi o bɛ nkababilen sɔrɔ cogo di o- o- ka zumana utiliser o o tɛ ɛndi o tɛ ɛndi jiri ye fɛn ɲuman ye turabu ye fɛn ɲuman ye i b'a fɛn fila ta k'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ baara kɛ n'a ye ala b'i ka dugawu jaabi bari n'i ye fɛn ɲuman fila fara ɲɔgɔn kan force bɛ don a la a bɛ fanga sɔrɔ siga t'a la siga t'a la ɛɛ ala eh, ne m'a fɔ wa mɔgɔ n'i ye fɛn min kɛ ka caya n'o jaabili b'o la o de réalité b'o la hmm. wa n'i ye nin ɲininkali kɛ kalabanci la sisan a b'a f'i ɲɛna k'i ka taa nemurukumuni bulu ɲini eh, e k'a jateminɛ kɛ dɔrɔn mɔgɔw m'a fɔ de k'a fɔ ko hmm. ko n'i bɛ isufu ci sisan k'a saraka ye tɔrɔbilen jamana bɛ jamana n'i ye tɔrɔ da k'a kantigɛ i b'o kɔfɛ eh, fo k'i sa fo k'i sa mais a bɛ se ka utiliser ten o de kama sisan mɔgɔla sisan k'a d'i ma sisan zumana hakilija ani birana
mais birana tɛ zumana jiri ye o mm, mm, mm. mais n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɛn dɔ ɲa a bɛ fɛn dɔ ɲa bari fɛn ɲuman fila don e jajɛ ka ɲi mɔmɛdi lalabi ka ɲi n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan lamɛnbaga ani kanubaga o bɛ nisɔndiya sɔrɔ

i tɔgɔ ni jamu ayiwa ale to yen ale ka tɛmɛ a bɛ n'a fɔ retour b'ale kɛrɛfɛ n'a b'a wele a ka sɔrɔ retour b'aw kɛrɛfɛ an mago bɛ mɔgɔ fila dɔrɔn la ɲininkali b'an yɛrɛ bolo yan nka an mago bɛ aw fana ka ɲininkali dɔw la hali n'a kɛra kelen walima fila ye sabula waati kurunna vingt soixante-dix-sept quarante-huit trente-six allô somɔgɔw bɛ di
i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min sidiki ture banankabugu la i ka ɲininkali
ɲininkali min ye pasiri ni waati na o don an mago bɛ fayida la n m'a mɛn an mago bɛ fayida dɔ la fayida dɔ

somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min sidi kulubali ka bɔ maɲanbugu an tulo b'i la
Mhm. Bon a ka ɲi mais ni juguya ka bon quoi, n'a y'a k'i la fana, n'i ye juguya kɛlɛ, o b'a to i bɛ se ka sira don i ka ko caman na. N'i ye mun kɛlɛ?
Juguya, juguya nasiraw quoi. Ɛ jitɔya nasiraw. Juguya, juguya. Ah juguya, juguya nasiraw, ɔhɔn.
Voilà. Mhm. Ne b'a fɛ ko karamɔgɔ k'an bilasira n'o o fayida dɔ si ma o bɛ sɔn ka diya n ye kosɛbɛ. Siga t'a la an b'o di eh, Abdini ma a bɛ jaabi jɔnjɔn dɔ d'i ma o la ni Ala sɔnna a ma. N'Ala sɔnna. An b'i fo bi su in na ta ye an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan waati koronna an bɛ gɛrɛ eh, fulakɛ la ale ka nin ɲininkali jaabi ani dɔ in an k'o di eh, Abdini ma fila bɛɛ lajɛlen ɲininkali fila de don kelen eh, fayida ye Eh, sidiki ka bɔ eh, quartier tɔgɔ di banankabugu la ale ko ko a mago bɛ fayida dɔ la min bɛ se ka kunnasiri bɔ adamaden kan su in na ni sini cɛ abdin an tulo b'i la
alhamdulilayi mhm. mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ de ko mhm. juguya b'i kɔ mhm. i b'a fɛ juguya in ka bɔ i kɔ k'a kɛlɛ kɛ sa la bari ne fa y'a fɔ n ɲɛna a ko jiri saba dɔrɔn de bɛ yen jiri minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ yen ka gɛrɛsɛgɛ di buna hadamaden ma olu de ye jiri ye jiri minnu bɛ yen n'u bɛ sinji bɔ siga t'a la jiri gurupu filanan o de ye jiri ye jiri minnu bɛ ni fu b'u la olu de bɛ yen ka banabaatɔ yɛlɛma k'a kɛ kɛnɛbagatɔ ye o jiriw fana bɛ yen
jiri gurupu sabanan olu de ye jiri ye jiri minnu bɛ yen ni ŋɔni b'u la olu de bɛ yen ka hadamaden kisi a hadamaden tɔɲɔgɔn ma ka se ka juguya kɛ n balimakɛ n balimamuso i b'a lajɛ dɔrɔn i bɛ don sugu kɔnɔ n'i donna sugu kɔnɔ n bɛna jiri fila d'i ma jiri fɔlɔ ye ngiliki ye jiri filanan o ye zajɛ zajɛ i bɛ nin fila bɛɛ ɲini kuru saba saba n'i y'a ɲini kuru saba a bɛ bɛn kuru wɔɔrɔ ma i bɛ n'a don daga la i b'a tobi i b'a mɔn i b'i jija i la i b'i ko a la k'a min k'i ko a la k'a min n'i ye tile wolonfila sɔrɔ a kan i b'a jɔ juguya o juguya bɛ yen n'o bɛ kɛ kama a b'o bɛɛ kunbɛn Eh, ale ko ko a mago bɛ eh, fayida min na mhm. ko i n'a fɔ i bɛ se ka min kɛ su in na mhm. sini ka tila k'a jaabi ye awɔ mhm. eh, an b'o di e ma ni ala sɔnna awɔ k'a mago bɛ fayida min na min bɛ se ka baara kɛ bi su in na ka tila ka a jaabi sini alhamdulilayi mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ de k'i b'a fɛ ka dɔnni kɛ bi k'a ye sini o dɔnniw bɛ yen e mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ de k'i mago bɛ fɛn dɔ la yanni k'i da su in na i bɛ taa bitigi la dɔrɔn i bɛ taa sɛfan den kelen pewu san n'i ye sɛfan den kelen san i bɛ solomana den wɔɔrɔ ci a sanfɛ n'i ye solomana den wɔɔrɔ ci a sanfɛ i b'i hami d'a kan n'i y'i hami d'a kan i b'a bila barada kɔnɔ k'a balabala i b'i sigi f'a ka suma ala sini ne b'a fɛ ka nin ko in de kɛ i ye masaya di solomana ma cogo min na n b'a fɛ ka masaya sɔrɔ n ka ko in na ten sini a tigi y'a faamuya waati koronna arajo la baro ye waati la ko ye yanni u bɛna tila ka eh, sanction bi ne yɛrɛ jaji kunaji kan eh, fulakɛ ɲininkali filanan ne b'a dɔn i ye faamuya caman sɔrɔ a la a b'i bolo alhamdulilayi a fɔ a tigi sisan mɔgɔ min dalen de don n'i kunna sirilen don mhm. ɲɛnɛma ko ko la a fɔ a ɲɛna ko mhm. a k'a jija mhm. turabu sirakanso de kalalaw a bɛ bɔ sisan a b'i sigi a ka da la a bɛ tasuma kami den duuru ta a bɛna kalalaw ci kalalaw bɛ ci kelen kelen fila kelen n'a ye tasuma kami den duuru ta safurula i bɛ fili yɔrɔ a bɛ tasuma kami den wɔɔrɔ de ta den wɔɔrɔ a bɛna tasuma kami den wɔɔrɔ in bila sisan a bɛ kelen bila ka kelen bila duguma ka fila bila ka fila bila duguma tasuma kami kelen kelen awɔ ka taa da fa ji la mɛ a kana kunu dɛ hami min b'a yɛrɛ la a b'o fɔ a kɔnɔ ka da ji to a da kɔnɔ ka sɔrɔ ka n'a jija ka ji kɛ ka tasuma bɛɛ faga k'a ban a kana se ka taa ji wɛrɛ ta ji kelen tasuma kami den wɔɔrɔ siga t'a la a b'a da cogo di a bɛ kelen bila kelen n'a ye kelen bila a bɛ kelen bila o duguma ka fila bila o duguma ka fila wɛrɛ bila o duguma a bɛ t'i da fa ji la o yɔrɔ la hami o hami b'a la yann'a ka se tasuma kami ma a b'o bɛɛ fɔ a da kɔnɔ n'a sera ka ji in bɔn tasuma in k'a faga ni ala sɔnna n'a dakunya kelen sera ka tasuma in faga hami min b'a la ala b'o dilan n fɔ annabi bonya barika kosɔn siga t'a la nɛɛma arajo an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ a jira aw la k'a fɔ waati sɛbɛkɔrɔ koronna